N terimuso dɛ ee n'o ka premier jara k'a tɛ sa yɔrɔ ee e kɔni ma dɔ tɛ wuli kɔni ayi o kɛ gindo tɛ ye mɛnɛ
n y'a fɔ dɔrɔn n bɛna ci
sabali gindo ko in a bolo kan n y'o de fɔ n ka décision finale ta terimuso kiba ka décision finale ta sabali ko terimuso Ko nin y'a bannen pewu nin y'a bannen pewu gindo kɔni n y'a bila makan kɔnɔ kɔlɔn n y'a bila o de kɔnɔ pewu n terimuso yanni makan passé tɛ ba taara ko ye dɛ jango ko kɔlɔn e bɛ yɔrɔ jumɛn sisan mali la kɛ wa bila mali kɔlɔn kɔnɔ i k'i bolo don k'a ta o daga dilan makan kɔlɔn ye parce que e tɛna makan kɔlɔn sɔrɔ jango e k'a bila kɔnɔ n'i dun y'a bila kɔnɔ i bɛ taa ta koyi ne hmm.
ne n'i y'o kɛ i k'a fɔ n kabani ne kabako eh, tigida hmm. tigida ne tulo b'i la sa i garisɛgɛ de ye ne ye ee eh. awɔ nin dɛ hmm. nin y'i garisɛgɛ de ye n'i ye fɛn o fɛn sɔrɔ furu la i garisɛgɛ de ye n'i ma fɛn yɛrɛ sɔrɔ furu la i garisɛgɛ de don cɛ ɲuman sɔrɔ ye garisɛgɛ ye ayiwa n'i ma bɛn cɛ ɲuman fana ma o ye garisɛgɛ ye terimuso nin ka kɛ n garisɛgɛ o garisɛgɛ bannen pewu ne bɛ cɛ wɛrɛ ɲini wa kɔfɛ furu kɔni a diɲɛ ka ne furu k'i bɛ taa kɔfɛ n terimuso a banna mais ni mɔgɔ min nana ko a bɔra kɔfɛ ka ban a bɔra faransi a bɛ fɛn o fɛn na faransi aw t'o dɔn denbaw bɛ girin yan fɛ ne kɔni
sa ko la kɔɲɔmuso yɛrɛ o b'a disi gosi n terimuso n'o tɛ e fana ye waso caman kɛ dɛ cɛ tɛ o tun kɛra nin ko yɛrɛ ka sa n terimuso an ka nin bila ten est-ce que ne ka téléphone tɛ ka sonner yɛrɛ jalo de don allo ma chérie a bɛ cogo di ko ka ɲi e bɛ so wa n tɛ so dɛ i tɛ so ayi n bɛ madame gindo fɛ yen i y'a daminɛ quoi i y'a daminɛ tugun yala sa daminɛ jumɛn n bɛ madame gindo fɛ yen an ye premier min sisan madame gindo fɛ yen kɔni awɔ n bɛ tɛmɛ k'i ta sisan d'accord o bɛ diya n ye
komi n taatɔla don so n bɛ d'accord i bɛ n sɔrɔ yan nɔ sa o bɛ diya n ye dɛ ala kama na n ta sa furu la
donc an bɛn o la jalo kɛrɛfɛ
kabako ala poids tɛ minnu bolo olu tɛna se ka sigi e kɛrɛfɛ téléphone ci ni ɲɛ t'a la kɛ i b'o de fɔ n'aw ɲɛ wagalen don ɲɔgɔn ɲɛna wa aw bɛ to ka ɲɔgɔn fixer de patikoloba jɛ tɛ wa
aa madame Jalo, aw bɛ ɲɔgɔn fɛ mais o man di,
a banna, k'a bɛna an ta sisan, ɛ k'a bɛ ne ta yɛrɛ, unhun, k'a bɔtɔla don baara yɔrɔ la, a ko banna sa o, k'a bɛ tɛmɛ ka n ta, han, i tɛ sukaro kɛ deuxième in na n k'o min, i jɔ n k'o teliya, ɛɛ tiɲɛ na baara in, un, a ɲɛ ne de bolo sinon a ɲɛna bɛɛ bolo, un un, e bɛ ka presser de, n terimuso, un, ne kɔni kɔni nin y'o bannen ye pewu, ee Ala kana presser sa, n ko n bɛna kura ko ɲɛɲini, un basi tɛ na ka deuxième di i b'o ɲɛ ɲini k'i to min Guindo ka so kɔni tɛ yan Guindo ka so d'i ma a bɛ wari ci i ma kalo o kalo i bɛ k'i changer finiw ni mɔbiliw la dɛ a bɛ nalen bɔtɔla filɛ de ne taara walekum salam jalo ko jumɛn bɛ yen cogo di ko ka ɲi
Kɔri baasi kɔni tɛ yen? Ayi baasi foyi tɛ yen.
Ɔ.
Hun. Aa Jalo. E ko Jalo nin ye mun yɛlɛ sugu ye bi? An! Ee o bɛ Jalo yɛlɛ yɛlɛ yan. Jalo yɛlɛ yɛlɛ wa?
Ɔn! Ko polisiw de y'i ka cɛ ramasser kunasini. E Jeni! Jalo wa? Jalo kɛ! A m'o f'i ye yɛrɛ? A m'o fɔ n ye.
A t'o f'i ye koyi. O tuma a sir'u bolo wa? A laminɛ kɛ.
Ɔn! A k'an sigilen to baro la dɛ a n'a ka kulɔtinin k'i pan ka jigin dɔrɔn k'ale bɛ taa kafe san kɔrɔbɔrɔkɛ fɛ yen ale ma se k'a fɔ k'e ka kafe dilan ka d'a ma k'o fɔ
a diminen don kunun ne kɔrɔ ala de ye ne ɲama bɔ terimuso a jigin ani quinzième mɔgɔw k'a ramasser fo kɔrɔ min I ma daminɛ n terimuso yɔrɔ kokɔrɔ wuli ka di dɛ yɔrɔ n bɛ ka kuma n terimuso ee un kɔri microbe t'a fari la i tɛ taa zam zam ji kɛ k'a ko min Madame Guindo a kora ka jɔ a ma Madame kɛ Guindo. bi o ee madame Guindo an a tɛ ka tiɲɛ f'i ɲɛna un tiɲɛ tɛ a tɛ jɔ a la koyi un ee Eh, ala. ee i tɛ Ni don baro an ka baro taa aw n'an sigira baro kunna baro baro ne bɛ taa k'i to dɛ Ɔ, ayisa i jɔ ee i jɔ a ka dɔ fɔ sa ee

An terimuso ni gɛlɛyara dɛ a terikɛ de ala minɛ ka taa nɔfɛ kɛ ka tila k'i da ka tugu ka n'a bila so a ko ma i fo ba fase ye a bɛ sera psiw de bolo porobi t'a la polikɛ dɔ de da ka na terikɛ poli terikɛ bɛ kɛ sa e kɔni ni poli furu la a kɛra cogo to i bɛ teri sɔrɔ ja

e polisiw terikɛ k'an bɛɛ y'a mɛn monsieur jalo k'an bɛ quinzième mɔgɔw fo e tɛna kɛnɛya de kɔni
e bɛ t'i sigi ka nin fɔ cogo di nin baro kan ka bɔ wa nin baro tɛ bɔ polisiw kelen tɛ e b'o baro bɔ cogo di i tɛ nin kuma in bila yɔrɔ a se hakili jigin min na o to a ka ɲi ten e yɛrɛ ye o ye hakili jiginna e y'o ye hakili jiginna a ye ne hakili jigin kɛɲɛ siribɛ ee ne tɛ polisi ninnu to yen ko n ye ɲɛ jɔ bɛɛ la kelen na n b'u dɔn n b'u kɔ dɛ n tɛna nin si to yen
jalo hmm. polisi ninnu to yen bi deli yɛrɛ de olu to yen mun na a ye ne hakili jigin kɛɲɛ siribɛ la ahan
o ye jɔn ye
ee ala ale fana tɛ fa ko la hmm. ka ala minɛ ka tugu dɔ kɔ ka taa quinzième na hmm. k'a tɔgɔ ko kɛɲɛ siribɛ hmm. k'a fa tɔgɔ a fa tɔgɔ barakuru polisiw yelen de y'ale fa tɔgɔ bɔ a kɔnɔ wa a sigilen bɛ polisikɛ ko ko he ne ba ko wuli ka taa ko ni mɔgɔ min bɛ ɲinɛ a fa tɔgɔ kɔ k'o plasi t'an bara ko taa ko n'i hakili jigin i fa tɔgɔ la tuma min k'i bɛ na kana nin fɔ n ɲɛna sa aa polisiw yelen de ale ale ɲinɛ waa wala a kɛra cogo di n m'a f'i ɲɛna jalo mm, mm. ee nin ye polisiw ye yan mm. a bɛ hakili bɔ ko caman kɔ dɛ est-ce que e kelen k'u ye yɛrɛ jama tigɛ ka bɔ lamini ne bɛ siran wa ne bɛ siran e tɛ siran e mɛ tɛ ne dɔn wa u ye n deli de ko n ka si yen ko su kora ba bɛ sira la bɔn o de y'a to n fana sira yen siɲɛ kelen soso la sinon e b'a dɔn ne tɛ si yen o hɔn e jalo an yɛrɛ minɛ ka tɛmɛ da kan kare filɛ i fara an ka don n ko komisɛri ye n dɔnbaga ye o tɛ diyagoya ni dugu jɛra k'e to e tɛna komisɛri dɔn wa
Ni ne ko yan e ala jalo i fana sa
e ka baro man di a ka ɲi sa jalo a jɔ sa ne ka jigin an sera ka ban ee jalo wayi ala safi
to yen nɔ safi kana fɔ ko jɛnɛ yɛrɛ e teri ninnu ka di ɲɔgɔn ye bi sa e jalo e mɔbili da tugu ɲɔgɔn fɛ ne ɲinɛna n ka saki kɔ a kɔnɔ koyi ɲama a ta k'a di yan k'o fana ta tuma min o ma safi taara min e jɔ n bɛ na n'a ye sisan n bɛ na n'a ye sisan a ma ban sa foyi tɛ nin kɔ tuguni ne ma fɔ ni ne ye ne kɔrɔkɛ marabaga ye koyi Umu tɛ ne t'a dɔn Umu ye fura o fura sɔrɔ Sɛkumaru la ka Sɛkumaru kɛ tantɔ i ko wulunin n'a kukala a tɛ se k'a yɛrɛ kɛ foyi de ye Sɛkumaru bolo nin ye kolokolo ye ɔ kuma yɛrɛ bɛna mɔgɔ da da Jalo ma chérie ɔ i y'a ye wa nin tɛ wa awɔ o de don e ka kile b'i bolo wa.
chambre da yɛlɛ ne bɛ ka Safi weele ne ɲɛ tɛ Safi la yɛrɛ i
b'a sɔrɔ Safi
Safi ma fi e bɛ min
ee n bɛ n ka so Safi n'i bɛ don k'i da aw nana de aw aw nana ne n'i kɔrɔkɛ bɛɛ nana ɲɔgɔn fɛ de n'i bɛ don k'i da i bɛ to ka da crochet don y'a mɛn siɲɛ wɛrɛ n tɛ don ka n da ka da yɛlɛlen to ni mɔgɔ fana tɛ yan jagoya ye sunɔgɔ ye koyi a kɛra cogo di e bɛ sunɔgɔ de la awɔ e Sɛkumari an ce baara baasi tɛ baasi tɛ alhamdulilahi
aw ka dumuni bɛ tabali kan d'accord e ye dumuni kɛ Safi awɔ ne ye dumuni kɛ e tun tɛ n'an ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ee Sɛku ne ye dumuni kɛ dumuni kɛ n'aw bɛna an ka fini bɔ ka na k'aw ko ka go ninnu nege foyi tɛ ne la sɛkumari yɛrɛ ne yɛrɛ mana sɛkumari ye Umu bolo a bɛ k'a manipuler ne yɛrɛ de sɔn bɛɛ de bɛ tiɲɛ ee ni n ma sabali ka laban ka na dusukun dimi bila n yɛrɛ la nin ye kolokolo ye e tɛ se ka foyi bɔ i muso bolo wa n'i y'a sɛgɛsɛgɛ a taara a ta f'a terimuso fɛ yen ka tila ka na n'a ye tuguni e tɛ n'a to ten tɔ
Jalo e Jalo ne bɛ k'i kɔnɔ koyi e ma tila an bɛ na sisan an bɛ na sisan
hali dumuni a tɛ se k'o dun k'a sɔrɔ a ma o wele Jalo Kulubali Safi ne to yen sa walayi n to E Safi namu
ɲama de k'i kɔrɔkɛ ka fɛn jus ta ka na n'a ye a ye dabilennin ta ka na n'a ye
o tɛ dabilennin ye o ye ɲamaku ji de ye Umu nam a filɛ nin a wa a sigi table la i ka verre kelen ta ka na n'a mun b'i la i ɲɛ kumunen don dɛ
foyi tɛ n na umu foyi t'i la kɔ kɔmi i ɲɛ kumunen don k'i ɲɛ sisi foyi tɛ n na walayi foyi t'i la kɔmi n kelen tun bɛ yan ɲɛnafin fana ye n minɛ fana filɛ nin fɛn bɛ n na kɛ dusukasi bɛ ɲini ka n faga ko fɛn tɛ n na fɛn bɛ n na walayi n man kɛnɛ n man kɛnɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de i ka sɔn ja n tɛ kuma zina n'a ye n weele n tɛ kuma a fɛ o f'a ka n weele tuguni ko safi ni ne nana i ka kɔɲɔminan de la i b'o fɔ jalo ma tila yan ee ni fana ma na ten ne ee nana sa ɔn Mm, an ka dumuni kɛ ok ee ko e yɛrɛ ma safi safi ee safi tɛ yan naamu kuyɛri ma dafa koyi ɲama i ka na ni kuyɛri kelen ye ɔn awɔ o tɛ kuyɛri ye o ye furusɛti de ye e laban na i den dɔ ɲini k'o tɔgɔ da safi la mɔgɔ tɔɔrɔla in lajɛ n'a tɛ ɲɛ a bolo ko falitu birini n ka n tɔgɔ sɔrɔ i da e umu na kuyɛri filɛ nin a sananko a da a sananko a da awɔ an ka dumuni kɛ sisan safi mɔgɔ si ma fɔ ne kɔ yan mɔgɔ si ee safi bɛ se k'o dɔn cogo di mɔgɔ tun b'a ka so kɔnɔ sunɔgɔ la mɛ a fana tun bɛ dukɛnɛ ma ko safi ko safi de ye tobili kɛ ne fana tun ma sunɔgɔ tɛ ne yan
ka sunɔgɔ ma fɔ ne kɔ yan dɛ ee mɔgɔ si ma fɔ i kɔ yan
i taara i ka tulu san i ka tila ka na ka t'i ka fini minɛ i y'a mɛn wa? Mhm. an ka dumuni kɛ jalo
Eh, e ne safi sɔn jalen don bi sa Hmm? fo nin ko in bɛ to ten tɔ ayi a tɛ to ten tɔ seku umar tɛ se k'i yɛrɛ bɔ umu bolo umu mana fɛn o fɛn kɛ o ka kan umu mana fɛn o fɛn fɔ o de ye tiɲɛ ye nkalon tɛ umu ka kuma la umu tɛ tanamako kɛ a bɛ yaala i ko zo jalo seli bɛ ka seli dɛ an bɛ saga ko kɛ cogo di ɲɛnabɔ an yɛrɛ ta ko tɛ koyi an ka so saga ko kɛ an ka saga san ka taa ka taa di so
N dɔ n bɛ dɔ ɲini ka taa e bɛ dɔ ɲini ee safi ye kuma kura mɛn tugun sɛkumaru k'i ka du saga san ka tila k'i muso fana ka saga san aa tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la e jɔn ka tulo ma jɔ tuguni na a bɛ dɔw yɛrɛ fɔ epi tiɲɛ don dɛ an ye bazɛn minnu san futa toro la kɛ e fɛnkɛ nana ne ta in ta ka d'ale ma ka safi ta bila kalali yɔrɔ la i b'a la i ka wari di n ma ne bɛ taa dɔ san E ta ta ka di awɔ ne ye n ta ta ka di fɛnkɛ ma ɔ mɛ ne ma dɔ sɔrɔ la dun san jalo yɛrɛ la sa n'i ma dɔ sɔrɔ a banna kɛ a ka ɲi e ka wari di kɛ n'e ye wari di ne bɛ taa san ne wari ma sɔrɔ yan dun lagare ka selimafini ko e yɛrɛ kɔni b'a dɔn san o san e de b'olu ka selimafini san dɔnku ne m'o sɔrɔ mama ta yɛrɛ dun fana ma san fɔlɔ
sisan lagare nana e b'a dɔn lagare ka ko ka teli dɔnku ne y'a ta ka d'ale ma n k'ale ka taa n'o ye o don kala la dɔnku ne nana n ko n b'a ɲɛfɛ n'e ye wari di n bɛ taa ne yɛrɛ ni mama ta san butiki futa toro la Pɔrɔbulɛmu t'a la san ka bɔ n bɛ tila ka wari d'i ma i bɛ se k'o kɛ san mili faran o b'a bɛɛ bɔ kuwa a n'a kala wari
pɔrɔbulɛmu t'a la pɔrɔbulɛmu t'a la safi safi safi dɛ safi kana fɔ ko ŋaɲa fara sa

Ee tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la baarakɛden b'aw bolo yan ja waa taa aw ka dumuni kɛ dɔrɔn ka wuli ka taa safi na yan fɛ safi i jɛngɛ yan fɛ safi i kɛlɛku yan fɛ safi yɛrɛ de tɔɔrɔla n kɔlɔ aw nege foyi de tɛ ne la sɛkumaru balimaya t'a la i ni muso nege foyi tɛ ne la wa musonin fila t'a yɛrɛ dɔn koyi a lajɛ bani fa b'a ku fegu fegu ka don so kɔnɔ I b'a fɔ ko sɛmusoba n'a den sɛkumaru e tɛ da o fana bɛ tugu a kɔ tagali e ka sɛkumaru n'a kunkolo in lajɛ bani walayi i b'a ko dunukɔrɔba ninnu nege foyi de tɛ ne la ee ala ee masaramani ee
Safi namu umu na
sisan umu a lajɛ n'i ye tasuma dɔ sɔrɔ kɛ i ka wusulan dɔɔni kɛ fɛnkɛ la tasuma la ka na n'a ye sisan umu o bɛ sɔrɔ tasuma dɔ tun bɛ yen i ka te ta ka te peremiye sigi i y'a mɛn sisan umu i ye nana san sugu la yɔrɔ i k'o dɔ k'a la
safi na wusulan don sisan sisan i ka samara ninnu dalajɛ ka bɔ da kɛrɛfɛ i ka babi ninnu ko yanni k'an bɔ n y'a mɛn umu b'a bɛɛ kɛ sisan awɔ a t'i la o babi tɛ dɛ n bɛ babi dilan izini de n b'o de ta k'o bɔ i ka da la n tɛ dan ka wusulan don dɛ e umu umu ye ne tɔɔrɔ koyi

jumɛn bɛ se ka kɛ du in kɔnɔ ka tɛmɛ e kan sara dirisa ka nin ko nin kuma yɛrɛ anw bɛ se ka sigi sigi kun t'an ye da t'an ye ala ne ye sababu e sara o kama ko bɛɛ kana jɛ ka kaɲa bɛɛ mana jɛ ka kaɲa sigi tɛ diya dɛ sara i yɛrɛ fana ɲɛana de koyi ɛɛ sokona nka ne bɛ min f'i ye ala k'i sara amiina i ni ce i yɛrɛ ye ala k'an to ɲɔgɔn ye nin tɛ foli ko ye koyi dirisa fana ɲɛana de koyi o de y'a to fa fana ye nin kɛ i b'a fa dɔn ni den y'i bonya kɔni n'a kamanagan ko nana i b'a dɛmɛ o kɔni an den a tɛ don manamana ko rɔ ni den kɔni a bɛ sɛbɛ sira kan i b'a dɛmɛ a sira kan o ye tiɲɛ ye i b'a dɔn k'a fɔ kolonkɛ tɛ ka ban a bɛ ka ko dɔ de ɲini sɛbɛ de don i b'a dɛmɛ nka sokona kɛ ani fɛn fɛn ɲalen nin kuru bɛɛ ye kɔ e mana kɛ mɔgɔ dɔ bi nin si tɛ sira sɔrɔ sara an ka tɛmɛ olu kan sa an ka ɲɛ dɔrɔn sara a bɛ laban bɔgɔ dɔrɔn de ma juguya tɛ foyisi ɲɛ mɔgɔ ye diɲɛ kɔnɔ an ka ɲɛ dɔrɔn mɔgɔninfin i mana juguya cogo cogo kɛ don dɔ a tɔnɔ bɛ se i yɛrɛ de ma sinɔn mɔgɔ si n'i ɲɛna fana i yɛrɛ de b'a tɔnɔ sɔrɔ ŋaniya juguya tɛ foyisi ɲɛ mɔgɔ ye i ni ce dɛ an bɛɛ ni ce i la dentaya i ni ce an bɛɛ ni ce sara hali bi ala k'an kan bɛn amiina

Sara hali e tigi iwalawala sara kana i fari faga nin ko in na sa ko min tɛmɛna ka ban a yɛrɛ ɲɛnabɔra ka ban yɛrɛ iwalawala ko dɔ ye o man kan ka hɔrɔn sɔrɔ ko i bɛ hɔrɔn ni fasiya rɔ dɛ ee sara an ka ko to ten sa min tɛmɛna ka ban sara e cɛ dun a wale nin a waa taara a bɛna psi la i mago b'a la h ne ma ko ee sokona hali ne mago mana k'a la tiɲɛ ne t'o f'i ye kɛ o o ɲɛfɔbaga de ee sara mɔgɔ kɔni mago tɛ ban i cɛ la sara kɛ sinaya ye fɛn dɔ ye kɛ i b'a n'i hakili dɔrɔn de jɛ sinɔn kɛ a bɛ na ni mako sa ari n'ala y'a kɛ ni min faral'i kan kɛ e se t'o la ala ka latigɛ de don aw b'o minɛ ten ka jɛ ka bɛn kelen ma o de ka ɲi aw yɛrɛ cɛ yɛrɛ tɛ juguman ye sokona
ni mɔgɔ min m'a n'i hakili jɛ dɔrɔn i b'i yɛrɛ bila ko kuntanw de la somabaratagaw de moribarataga hali i tɛ se ka fɛn ɲuman don i yɛrɛ la hali i yeko ɲuman tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ dakan ari kɔni n'ala m'i bɔ a kama i cɛ bɛ ko kuru kɛ a tɛ ɲɛ sɔrɔ a tɛ kɛ ala yɛrɛ tɛ wuli ka b'i nɔ rɔ nka a tɛ ɲɛ sɔrɔ n ko sara ne b'a dɔn kalama kɛ o tun b'an ka yɔrɔ la kɛ de bɛ muso ma don de b'a y'a kuma mɛn kɛ a ye soma bara taga daminɛ a tɛ a bɛ k'a du ma cogo min a bɛ saraji minɛ a ka ɲi
sara a bɛ k'a du ma cogo min a bɛ k'a du ma ten ka na muso don muso nana don muso n'a cɛ ka di ɲɔgɔn ye o bɛɛ la a bɛ baara la ka na muso kɛ ka den sɔrɔ o bɛɛ la a bɛ baara la i ye mun bali i ma furu bali i ma den bali i tɛ nin ta kɔni dɛ mɔgɔ bɛ se ka kɛ ala yan jɔn tɛ ala e tɛ ala ma kɔnɔ ala nin ko in kɛ fo ka muso in mangoya du kɔnɔ a ko goyara cɛ somɔgɔw bɛɛ ka sɔrɔ ale de muso fɔlɔ a ka di bɛɛ ye hali cɛ yɛrɛ a nege bɔra a la f'a ka furu bɛ ɲini ka na sa so ko kɔnifin ko ye kelen na mɛn ko tɛ ko ninnu man ɲi sara o ni ne ta ka surun ɲɔgɔn na nka ne tɛ soma baara la ne tɛ mori baarakɛla a kɛ sara e tɛ e sara e ko n tɛ sɔn o ma e sara a ma se fɔli la yɛrɛ o muso in kɛ tiɲɛ yɛrɛ la o muso fɛnɛ ale fɛnɛ hakili dɔgɔman sara ne tɛ sɔn o ɲɔgɔn ma a ma ban wa ni hakili ɲuman b'i fɛ kɛ i tɛ don fili la ala ka sara an kisi o ɲɔgɔnna ma dɛ amiina yarabi ala kɛ dugawu mina amiina ala kɛ sababu ɲuman kɛ sara n bɛ taa so kɔnɔ ka na
dɔgɔnin kalo mana ban tiɲɛna ka san mana ban tiɲɛna ka ban kalo jate kun tɛ tugun unn fɛn fɛn min ne diya ye e y'o kuru bɛɛ kɛ i y'i mamamuso la nganforo rɔ ala ye sɔgɔna ni e ma yɛlɛ yiri min na ɛ ala hali mana n kɛ n yɛrɛ i ma ni mana ne bila e pilasi la sisan n tɛ yɛlɛ yiri min na o tɛ yen fo ni nana ye n'o tɛ n bɛ yɛlɛ a kuru la aa hin k'a ye k'i kɛ pewu ŋanamu ŋanamu muso dɔ n'a kɛ tan e sɔgɔna e le kɛ kariya ka la i yɛrɛ la ka sɔn i yɛrɛ ye ka na ne kɔrɔma tigɛ n yɛrɛ sigilen ɲɛna k'o kuma fɔ k'o sara ne na ne sara kɛ n da dɔw la ne sara gosi sara ɛ ala sɔgɔna kabini k'a kɛ i yɛrɛ tɛrɛ ma n tɔɔrɔ ko kɛ fo sisan nka sɔgɔna n bɛna n yɛrɛ yira i la n bɛna n feerekansi filanan n bɛna o yira i la sini ni ala sɔnna ma n tɛrɛ ma foyi kɛ fɔlɔ hɛn e ala hmm. ni ma wɔ fagabele dugu i y'a fɔ ko ne tɛ hmm. ni ma wɔ i kama ye eh ala ni kira falabali dugu aa ni ala sɔnna a ma ne kan tɛrɛ ko n tɛna se nka n bɛ taga ye nin kɔrɔ sɔgɔna n'e m'i to ka ne ni n cɛ kibaruya mɛn ni e m'i to ka ne ni n cɛ kibaruya mɛn n'ala ma fara i kan hali n'i ka bɔ nin furu na i furuko bɛ kɛ baara dɛ ne m'a kɛ i ye nɔgɔya ma i ma e mun ye k'i ko k'i ba ka bɔ Safi ne nalen i k'an ka tilelafana tobi ne ne Safi bi tɛ e Ala la aw bɛ tilen kɔngɔ la bi ne fana t'a tobi o n bɛ n ko sisan fana bɛ n pari ka bɔ i kelen tɛ se ko ka jɛ la i kelen tɛ se parili la wa i kelen tɛ se yaala la fana ni Ala sɔnna ma ne Safi tɛ taa i bɛ na k'i ka dalankolon sɔrɔ i bɛ na k'i ka barama sigilen sɔrɔ foyi tɛ k'a kɔnɔ ne kɔni tɛ t'a tobi bi n t'a tobi sini A mana na safi kini ma mɔ n ko e ala Umu i bɔra dɔrɔn ne fana tun bɔra n taara an ka dugulamɔgɔ dɔ fɛ taga yɔrɔ b'i la taga yɔrɔ bɛ ne safi fana la o de y'a bannen ye koyi ne t'a ɲɛ e depuis n nana i b'a fɔ ko baarakɛla ko ko safi minɛn ko safi ji ta safi tobili kɛ safi yɔrɔ jɔsi safi o tuma safi ne nana nin baara in de la n nana de ko n bɛna sɛgɛnnafiɲɛ bɔ degun dɔ tun bɛ n kan ko n bɛ n hakili salon dɔɔni e mais kana n bila baarakɛdenya la n kɔrɔkɛ muso fana bolo tuguni walahi n t'a ɲɛ n tɛ foyi kɛ bi bi kɔni n t'a dɔn min bɛ kɛ nka ne safi tɛ minɛn ta k'a bila minɛn kɔnɔ bi n t'a kɛ nin ye n yɛrɛ bɔtɔ de ye ne t'a ɲɛ o
hmm. ee ala bananjɛ kɔni n yɛrɛ sela a bara nin layi nin bananjɛ n bɛ tiɲɛ f'a ye bi mɔgɔkɔrɔbaya t'o la ale de tigi gbɛya ne wa a k'a kɛ ɲaaɲa ma ne kɔni m'o dɔn e m'a dɔn ko nin fana ni kelen dantɛmɛn nin fɛn fɛn kelen a kuru bannen kɔ ka kɔ segin ne ma kɔkɔ e bananjɛ aha somɔgɔw bɛ di u bɛ yen jɔn don bananjɛ ne de don a don a kɔrɔ e sɛgɛnra o e bɛ tere bɛɛ kɛ sigiri la e dugu jɛra dɔrɔn e kɔrɔ e bɛ sɛgɛn o bisimila sigi somɔgɔw don n tɔɔrɔ si t'u la u bɛɛ ka kɛnɛ bananjɛ u bɛ e kɔni nin laminɛli jumɛn don ɛ e kɔni mɔgɔ ye i fo i somɔgɔw bɛ di u bɛ yen mun don aa bananjɛ e kɔni mɔgɔ yɛrɛ kɔni b'a dɔn i ka sɔgɔma foli la ko ni su min jɛra ni su ma jɛ mɔgɔ i fo ko la sɔgɔmada fɛ aa e kɔni i y'a ka bamanankan girinba fɔ e t'a mɛn dɛ e bɛ min mɛn bɔbɔkan i y'a fɛya e b'a mɛn a y'a giriya e t'a mɛn dɛ sisan muru ee bananjɛ ne kɔni fɛn fɛn kɛlen an fɛ yan kɛ ko dunbiya n'a ka muso kama ee bananjɛ a tɔ kun tora dɔɔni ne yɛrɛ de ni n ka minɛnw kana bɔ sɔɔni ne furu tɛrɛ bɛ sa bananjɛ ne kan ko kori e ma fili ka ne de tɔgɔ kala e kɔni i b'a sɔrɔ i y'a fɔ a fɔra e k'a kɛ cogo min na e m'a k'o cogo ra e kɔri a bɛ segin e ma o kɔri wajibi don e tɛ e bananjɛ e y'a fɔ k'i k'a kɛ cogo min i y'a kɛ ten o e tɛ se k'a fɔ ko e y'a camanba de kɛ ɛɛ bananjɛ dɛ ne ta ninnu si ma sira sɔrɔ cɛ in yɛrɛ bi ni ne y'a f'i ɲɛna bananjɛ ko den de dennin de bɛ ka ka ne hakili sa sigi du kɔnɔ bi ni dennin yɛrɛ kun tɛ an ye ko kɛ min yɛrɛ kama ne yɛrɛ ko ko fɔ min ka taa ko n t'a fɛ ka min ye o de kɛra sababu ye ne ka furu ye barikanin sɔrɔ n'o tɛ san b'a sɔrɔ ne taara ɛ madamu i kana o kuma sugu i kana a fɔ n k'a mɛn tuguni dɛ o bɛ se ka kɛ cogo jɔ e ka baara kɛ k'a di e ma e kɔri e ye baara k'a kɛ cogo la ɛ ka taara ko e o kɔri a kɔsegira e ma o tuma muru a bɛna segin a kɔ de wa e k'a ɲɛfɔ e k'a faamuya an m'a faamu dɛ bananjɛ ne bɔra yan don min i ko ko ne ka situlu don cɛ nun kɔnɔ yɔrɔ yɛrɛ tɛ ko nɔgɔ ye cɛ a bɛɛ ka fisa ni an ka dunbiya in ye cɛ bɛ cɛ bɛ an ka dunbiya in ka ko ka misɛn ka farin ne ye n jija ten ala ni i yɛrɛ ko ko ne mago don ko ko ne k'a a kɛ ne ye situlu don a nun kɔnɔ jaa bananjɛ a y'o bɛɛ kɔrɔ dɔn kɛlɛ in senfɛ a y'o bɛɛ fɔ ne ye ko ne de ye tulu don ale nun kɔnɔ a i ye i ye mun yɛrɛ fana fɔ ne ɲɛna i ye fɛn fɛn fɔ ne bananjɛ ne y'a bɛɛ k'a kɛcogo la nka a si ma mago ɲɛ ahan e kɔri e jigi e jigi a tigɛra kara tigɛ a a ma ban o e dɔ ko ma ban e ye fitiri dɔrɔn de kɛ e tɛ a tɔ ba bɛ e bolo e kɔri dɔ ma ɲɛ dɔ fara bɛ ɲɛ parce que e fara bɛ min biri e kunkolo la e bɛ k'a kɛ e fara bɛ k'a kɛ o a fara a taa yɔrɔ ka bon dɛ yɔrɔ dɛ bananjɛ ɛ a bɛ kɔrɔ k'a sigilen don k'a bolo fila da sen kan wa a bolo fila da sen kan koyi a kɔrɔtalen don Eh, nin kɔri a ka mɔgɔ dɔ de bɛ yɔrɔ jan fɛ nin ye eh, taamaseere y'a yira a ko a, a yɔrɔ ka jan dɛ a ko a kɔri a bɛ fɛn kɛ a b'a a di are ma o kɔri de b'a kɛra a tɛ se ka i ye fɛn fɛn k'a ye a b'a ratiɲɛ E kɔni e tigi ka sira a man di kosɛbɛ e banajɛ e sara yɛrɛ fana ye min fɛn ye ka tila ka to kɛ ko duman ni goman b'o la fɛn min bɛ mɔgɔ da kalaya e k'i nun kɔnɔna kalaya k'i da kɔnɔna kalaya banajɛ o t'a la fa fini bɛ k'i da kɔnɔ e wara e kɔni y'a dɔn e ka fɛn tɛ e ka fɛn tɛ fɛn min ye dɔrɔn e ka fɛn ta ye sinon sara kɔri duman b'a ra goman b'a ra e tun ye min san nin ye kɛ a sara man di e kɔri e bɛ i yɛrɛ sama sarabugu duman na a bɛ ne ka ko dɔgɔya koyi Ahan Bananjɛ e dan k'o fɔ ne ye ne bɛ tɛmɛ sara feerela ninnu baden de la n b'a lajɛ min ka di dɔrɔn n b'a san ka kɛ ka mana fa ka na di ne ma ɔɔ walayi e e kɔri ɛɛ i ye musokɔrɔba musokɔrɔba sara bina e y'a raja sarabugu la kɔri e b'a tɔ to i ka fisa wari dira ye parce que i b'a dɔn a nege de don walayi i b'i ka fɛɛrɛ de kɛ sisan an b'a sɛgɛsɛgɛ i y'a mɛn e kara kasi e kara kasi e kara jigiratigɛ e jigiratigɛra dɔrɔn o man di e ye e e kɔri a ma ɲɛ ka di e ma kɛ e bɛ segin e bɛ taa kara kɛ kura ye an ma kara an ka an ka so de don an fɛ an ka dugu an bɛɛ de bɛ ta ka e ta ka jugu ni caman ta ye e e m'a fɔ wa a ko kɔrɔ ko e ko e jigi kɔri a tigɛra a bɛ tugu banajɛ ee ne jigi bɛ tugu e e m ma fɛ ye wa e tigɛra e ra wa est-ce que e ye garo tigɛ e ye fɔlɔ wa a bɛ tugu sisan sisan e bɛ min fɔ e ɲɛna ɛ muso de e jigi tigɛra a ko muso de a ko a ma sigi dɛ a bolo fila tɛ sen kan bolo nin a wurilen don wurilen don sen fila fara a wurilen don a da nin fana a wurilen don ee banajɛ sen ka wuli bolo ka wuli da fana ka wuli e y'a fɔ n y'a faamuya sa o kɔrɔ i y'a fɔ a sen wililen don a bolo wililen don a sigilen tɛ a masumaren tɛ a bolo wililen don o kɔrɔ a a bɛ weleli de kɛ a da wililen don a a kuma de b'a ni yɔrɔjanmɔgɔ cɛ a bɛ yɔrɔjanmɔgɔ nin a bɛ a wele a b'a ka kuma a b'a ka kuma f'a ye baara ni a b'a kɛ e ka baara to a bɛɛ bɛ tiɲɛ Ala banajɛ kuma ɲɛ de nin ye banajɛ ne kuma ne fɛ yan min a tun bɛ kɛ bana ye ne la a ye wo ye a bɛ téléphone ci a n ka kuma fɛ nin est-ce que e bɛ yen wa y'i kɔni tɛ banajɛ est-ce que a y'a kɛ e yɛrɛ wa ayi a m'a kɛ i ɲɛna banajɛ ahan nka sisan an bɛ fu sira dara e b'a yira la kɛ e dɔnbaga bɛ e dɔnbaga bɛ e fira nin e tɛ sɔn barabara ko ma dɛ aa ka barabara ko ta ka e sɛgɛrɛ o ye e tɛ sɔn a ma e banajɛ e bɛ saya kɔrɔ dɔn e barabara ko e sera e ma kɔrɔ e ye e teri e ye e fara bɛ e teri e ye nka a ko yirisun b'a ka dukɛ ma wa ee banajɛ yirisun yirisun bɛ banajɛ nka hɔn yirisun bɛ a ye baara de ko la ee e fara sa e kɔrɔtɔra e ɲɛ n ba tɛ bolo dɛ e e y'a dɔn e b'a dɔn e munna e sera e ma yan e wulila e bɔra i ka so e sen kelen ta ka fila ta ka saba ta e banajɛ kori nin tɛ domaya ye e e e e e banajɛ ayi domaya tɛ domaya tɛ nin to yen n'o tilara wele la o bɛ bɛn banajɛ mun de bɛ yirisun na ɛ e m'a fɔ fɛn baara sa e m'a fɔ e kana perese e ma wa sɛfɛ e bɛra min fɔ e ɲɛna yirisun bɛ a ka du cɛ ma e yirisun bɛ yen i bɛ e bɛra fura bɛ d'i ma sisan a y'a ye a ko an ka yɛlɛ fo u bɛɛ lajɛlen ni san cɛ i k'i ko fura nin na e kɔrɔ i y'i ko jiri a bɛ suru cogo min na i fana bɛna yɛlɛ u ni san cɛ e kɔrɔ i ka ko de bɛ suru u kan ten a si tɛ se ka fɛn fɔ e kɔrɔ ji bɔra sanfɛ ka suru duguma kɔrɔ a bɛ woyo de mɔgɔ si tɛ se k'a kunbɛn eh, banajɛ ne ni ji bɛna yɛlɛ yiri sanfɛ cogo di kan ko aa o fana man nɔgɔn dɛ banajɛ n'i ye so ta k'i bɛ yɛlɛ n'o ye banajɛ i bɛ yɛlɛ n'o ye yiri la cogo di ahan sisan e kɔni i ye e ɲininka e fɛɛrɛ man bon e kɔrɔ e mun kɔnɔnafili bɛ e ka e kɔrɔ e e fɛɛrɛ bɛ tuuru tan dɛ muso fɛɛrɛ fɛ bɛɛ tuuru wa e i b'a kɛ bidɔn kɔnɔ dɔrɔn i yɛrɛ nada i b'a suru i kunkolo la i bɛ jigin e kɔni bɛɛ kɔrɔ y'a da tuma min na mɔgɔ ye a a ye kira kɛra a y'a kɛ kira i fara donna a y'a kɛ kira i fara donna a ko kira i bɛ sɔrɔ i bɛ yɛlɛ yiri la i bɛ yɛlɛ i bɛ bidɔn de i b'a jima ta i b'a suru i kunkolo la i b'a suru ka jigin i kɔrɔ i bɛ i juguda mɔgɔ nin don i b'a tɔgɔ fɔ mɔgɔ ye a woyo ka bɔ e senkɔrɔ ala k'a woyo ka bɔ e senkɔrɔ mɔgɔ b'a bɔ e senkɔrɔ ala k'a woyo ka bɔ e senkɔrɔ cɛ nin e mɔgɔ y'a di e ma i tilara i bɛ bidɔnnin don i b'a don i kaman kɔrɔ k'a to a bɛ bi dɛ o ye cɛ de ye i kaman kɔrɔ e cɛ ni kɔni tilara ka bi o kɔrɔ de k'i cɛ kɔni tɛ k'i ta ye tugu dɛ bananjɛ kɔni bɛɛ da y'a se bananjɛ kɔni bɛɛ dara e m'o de fɔ wa e kɔni bɛɛ dara tuma min na de a tɛ kuma mɛn wa aa e fara e ka ko ka gɛrɛ kojugu e kɔni bɛɛ dara i bɛ sɔrɔ kari kɛ e fara fura fana ko min ka gɛrɛ a kɔni a baara fɛrɛ a ma nɔgɔ dɛ bananjɛ n y'a mɛn n k'o kɛ ni o ye sɛfɛ ni n tilara n ka jigin biro ni n jiginna n bɛ bironin kɛ cogo di i kɔni i jiginra i bironin ye a b'i kaman kɔrɔ a ma bi i bɛ don n'a ye i b'a i b'a bila yɔrɔ la i kɔni i tɛ sa ma yɔrɔ min na i y'a mɛn e kɔni a kɛra sisan cɛ de bɛ k'i ta ye muso ni ji de woyora cogo bɛ muso de fara bɛ taa ten ka bɔ i sen kɔrɔ e b'i sen da yɔrɔ sɔrɔ a kɔni a y'i tɔɔrɔ dɛ e fasara k'i haraki k'i da koronakoronin bɛɛ bɔ e n'u kɛra ni bɛɛ tɔ jɛya i komi n'a fɔ ko mɔgɔ min ye kalo fila kɛ kɔrɔburu la a ni muru e tɛ ɲɔ dun wa bananjɛ ɲɔ de bɛ se ka tɛmɛ wa hali ala ma taa ji a man bon ne ma e kɔni i ma ɲɔ dun i fagara kɔni fo a y'i ta o o bɛ tɔ k'i kɔ e bɛ ɲɔ dun ah e bɛ ɲɔ dun e bɛ a ara barika ra a kɔni fosi ma cɛn ah, sisan an ka kere bɛ yen e ka ko a ma nɔgɔ anw tɛ a sɔrɔ e ka ko a ka nɔgɔ e fɛɛrɛ man bon e kun b'o fara kan o kɔni o yɛrɛ tɛ dɛsɛ fosi fosi la a kɔni ta a gɛrɛyara ka gɛrɛ ka gɛrɛ muso bolo ameriki an y'a kɛ muso y'a a samara muso ma a taara a y'a kara a kɔni a bɛɛ kɛra saramugu ye dɛ i saramugu ko kuma bɛ fɔ sisan i b'a kɛra a ye i bɛ dɔɔnin kɛ cɛ nɛn kɔrɔ i ye dɔɔnin k'a nɛn kɔrɔ i bɛ dɔɔnin don a nun fira kɔnɔ a tɛ sɔrɔ n'a ye dɔrɔn o kɔni muso dɔ de o kɔni a kanu bɔra de y'o ye pewu muso de kanu de bɛ a dusukun la o y' o para ka bɔ o para ka bɔ dɔrɔn e ta bɛ sigi an tɛ a kanu de a sinsinnen don dɛ bananjɛ ka saramugu don cɛ nun kɔnɔ janko a dumuyalama eh, ka dɔ don nɛnkɔrɔta in yɛrɛ ka nɔgɔn Ala kibaru dumiya yɛrɛ wulilen o rɔ sa ka saramugu ye eh dumiya wulilen o rɔ ka saramugu ye ba de eh, eh, eh, banajɛ kɛ n'a tɛ ne fɛ yen don min na ne tɛ se k'a kɛ n'a dun bɛ ne fɛ yen n'a wulila ka saramugu y'a nɛn kɔrɔ Ee Ala bananjɛ nin tɛ ne tigɛ kolen ka bɔ dumuya ko la bari ne ɲɛ tɛ kɛcogo foyi de la nin na walayi bananjɛ e ka sara k'a nɛn kɔrɔ ka tila ka sara don a nun kɔnɔ bananjɛ e dumuya ye situlu ko ɲɛdɔn bananjɛ ne fagara dɔrɔn walayi ni kɛcogo wɛrɛ t'a la kɔni bananjɛ ne ma la ne bɛ se k'o kɛ e kɔni e tɛ se k'o kɛ e kana kasi e fɛ yan dɛ e tɛ dumuya ye dɛ est-ce que i ka furu kɛra o i bɔra a kala ma wa ah, e, e, e nafolo di don i ka furu woro don est-ce que e bɔra a kala ma wa e kana i tɔɔrɔ dɛ e mɔgɔ kuma fɛ jira i b'a kɛ kasi ye buruburu e kasi b'a dira wa e kasi b'a dira e e bɔra i de la i fɛ yen e kasira e hinɛ tɛ don ne la koyi e bɛ dimi i kɔrɔ de bananjɛ ni fɛɛrɛ yɛrɛ bɛ sɔrɔ e y'a fɔ i yɛrɛ e kunko don e sɔrɔ a ko are kɔni a bɛ don so yɔrɔ min na dɔrɔn muso de a kanu bɛ bɔ a dusukun la ɛ ka e ma sɔn o ma kɔni e bɛ dɔ wɛrɛ kɛ kɛ an bɛ daɛrɛ dɛ banajɛ ni dɔ wɛrɛ tun bɛ sɔrɔ an tun b'an débrouiller n'o ye ka nin to yen e jɔ e bɛ kɔrɔ ɲininka a ko e kɔni e ma se ka nin kɛ foti e kɛra e ma se ka are kɛ e bɛ se ka bananjɛ foti ye jumɛn ye e dɛsɛra ka are kɛ sa sisan i bɛ a kunsigi dɔɔnin i bɛ o ɲini ka na a a nunkɔrɔsi dɔɔnin ayi bananjɛ o kelen nunkɔrɔsi t'ale la ɛɛ i m'a ye e ta fura a tɛ e bolo o ye e e ka e ka e ka dumuya ko a fura a tɛ e bolo e siramuso o siramuso kɔni a taara y'a ka ko ye a i bɛna to siramuso jɔya de la o e fɛn fɛn min fɔ e yɛrɛ e b'a fɔ k'e e tɛ so la e tɛ so la e tɛ so la e ye muso fɛn fɛn min ye a b'a cɛ siri e e kɔni i cɛ furulen don i tɛ se ka fɔ siri bɔ i yɛrɛ e wili i ka taa so e bɛ taa i ko furaji in na e yɛlɛnna yiri sanfɛ i b'i ko e o ye min ɲɛ e ye o kɔni de don a kɔrɔ a fara ma fɛn ɲɛ e tɛ se ka fɛn fɔ e k'a ko a kunsigi ɲini ka na e ko hɔn e, e, e, e ka a nunkɔrɔsi ɲini ka na e ko nunkɔrɔsi t'a la e nunkɔrɔsi t'a la e de bɛ taa nunkɔrɔsi k'a la wa e ko i ka sira don a nɛn kɔrɔ i ka dɔ don a nun kɔrɔ i ko e tɛ se k'o furakɛ a bɛ mun kɛ hmm, bananjɛ nunkɔrɔsi t'a la ni ne y'o nkalon tigɛ ye ne bɛna o kɛ cogo di kunsigi kɔni bɛ sɔrɔ nka nunkɔrɔsi t'a la an nunkɔrɔsi t'a la walayi Dumuya n'a mɔgɔ tɔ fɛn fɛn filan ye a bɛɛ lajɛlen bonbonsiba ni karangafesibaw b'u la nunkɔrɔsi nka Dumuya ala minɛ k'i ban ten co a y'o ye a bɛ k'o siɲɛ a filɛ tellement que denmisɛnninya ka d'a ye dɛ a tɛ sɔn n'aw kɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ a filɛ mɔgɔ mago selen filɛ u ma fɛn bɛɛ n'a mago don Bananjɛ ne kɔni mago de don ne kɔni tɛ fɛ ka bɔ n ka furu na yɛrɛ dɛ walayi ne yɛrɛ de fana bɛ fɛ n kelen ka to n cɛ kun ne tɛ fɛ ne yɛrɛ de tɛ fɛ so in ka to ne ka minɛ walayi o la ni n ko n bɛ dusu bila dɛ n bɛ tila ka dusu n'a d fɛn fɛn min na n b'a kɛ siramugu in jan n bɛ t'o kɛ nka min ye nunkɔrɔsi ye bananjɛ a t'a la dɛ n'a tun b'a la ne tun b'a tigɛ ka na d'i ma nka a t'a la tellement Ala ni denmisɛnninya ka d'a ye a ye o ye lamukala b'a bolo k'o siyɛn o k'o siyɛn k'o siyɛn o k'o siyɛn hali a kunsigi a tɛ a tɛ fɛ ka kɔrɔ n'o tɛ a filan bɛɛ lajɛlen ni karangafesi ni bonbonsibaw ni nunkɔrɔsiw bɛ ɲɔgɔn na nka ale b'a ta bɛɛ siyɛn ka bɔ yen hali kelen a tɛ yen bananjɛ a filɛ ka a bɛ ɲini k'an mago sa ninnu bɛɛ mago de bɛna mɔgɔ ye yɔrɔ n'ale tun y'o ladɛnɛ sa k'o bila a ɲɛci nalen filɛ nin bɛɛ n'a mago de bɛ yen jaga cɛ sugu ninnu dimi kan ka gan mɔgɔ la parce que i mago mana jɔ o sugu la i t'o sɔrɔ u la ne yɛrɛ tun m'a dɔn ko mɔgɔ mago bɛ s'o n'a ɲɔgɔnna ma jaga jaga nin fana bilali ka ɲi ne dun b'a nɛgɛnnɛgɛn bananjɛ nin bɔlen kɔfɛ Ala sani ne mago jɔ wɛrɛ cɛ kɛ ne b'a f'a ye n'a sɔnna nka Dumuya tɛ sɔn ɔ i m'a fɔ ko n ka yɛlɛ yiri la ka n ko o o furaji de ye buteli la nin ye bananjɛ n bɛ se k'a kɛ min ni wagati e fɛrɛ kɔni sa e e y'a f'i ye sa ko dugutala fɛ e e mɔgɔ ninnu bɛɛ donna ka a ye da sɔgɔ kerew dɔ in fana ko kerew i bɛ sɔrɔ e bɛ yɛlɛ yiri la i bɛ don i i b'a suri i kun na ka jigin e jigin i y'a suri i kun na dɔrɔn i bɛ i b'a don i kaman kɔrɔ a bira ka bɔ i kaman kɔrɔ e ka ko t'o ye dɛ o kɔrɔ o ye i ka cɛ de bɔra i bolo pewu n'o tɛ bananjɛ an ka yiri ninnu bolokalani yɛrɛ de man bon e kɔrɔ e tirara wa e mɔgɔ wɛrɛ bɛ e ma kɔrɔ e tirara wa parce que e tari e tɛ se e ye fɛn fɛn fɔ e ye e bɛ taa sɔrɔ e bɛ korokoroko don o la o bananjɛ siramugu jan ni m'a sɔrɔ sira dɔ fɛ n b'a sɔrɔ sira dɔ fɛ e y'a kɛ cogo wɛrɛ la e m'a don a nun kɔrɔ i m'a don k'a nɛn kɔrɔ e kan t'o ma dɛ bananjɛ n b'a lajɛ ala sɔnna ma bananjɛ i yɛrɛ ka n sama ni dugawu ye n sama ni dugawu ye bananjɛ dɛ ni ne yɛrɛ tun bɛ se k'a kala la don a don min na a tɛ ne bara dɛ o de tun ka ɲi e yɛrɛ e tɛ se ko yirabɔ yɛrɛ de la e a bɛ e sinamuso fɛ a a dara sunɔgɔ ye e tɛ se ka taa kara ye wa a a bɛ da are kun kɛ bananjɛ n'a bɛ yen don min na fo soɲɛ kɔnɔ k'u ka salon cɛci ka taa fo ka soɲɛ kɔnɔ bananjɛ ni ne minɛna o la o fana bɛ kɛ cogo di e kɔrɔ a to yen e bɛ se k'i ta kɛ cogo min na e k'a kɛ ten bananjɛ ne bɛ sira ɲini fɔlɔ a somɔgɔw fo muso de ka kuma ka ca kojugu a kɔrɔ a y'o ye are mako ma dira e fɛn fɛn fɔra e e bɛ siran e e siranna e sɛgɛn e mako bɛ dira wa muru e tɛ' e kere kama koyi e b'an ka doni kara e kama dɛ e nana don wɛrɛ e bɛ tiɲɛ fɔ e yɛrɛ muru to bɛ a jo baara o ala ko tɛ ban koyi i safi e se mɔgɔ bɛ yan safi kɔni t'a fɔ k'a bɔra ka ne ka da fililen to yen a tɛ yan koyi safi safi da fana sɔgɔlen don a tɛ safi kɔni t'a fɔ ko ni sen ta ka bɔ dɔrɔn k'a bɔra n'a ka taa la n'a ye tobili kɛ k'o ban fɔlɔ i ye ne ka na sigilen safi taara a ka sira fɛ mais a tɛ fɔ kɔ a bɛ n'an sɔrɔ n'ala sɔnna ma mais ni ne de fana ye nin tobi wallahi safi t'a fiyɛ k'a ka kalan yan i bɛ safi jamanen don n'i tɛ n ka baara kɛ i t'a fɔ dɔrɔn min kana bɔ n t'a kɛ ko hun a minɛ ka taa ka na san n'o fili gabugu kɔnɔ ka tɛmɛ n'a yɛrɛ safi tɛ o ne de don mais a tɛ fɔ n kɔ yan n'ala sɔnna a bɛ na n sɔrɔ jɔ n ka taa n ka fini bɔ laki baro
walayi kɛra sɛgɛn walayi safi tɛ fɔ ne kɔ yan a bɛ na ne umu dafalen sɔrɔ a ɲɛ n'ala sɔnna a ma tiɲɛna an ye kuma minnu fɔ in tiɲɛna o hakilina ka ɲi yɛrɛ de i jɔ ne ka don n ka so kɔnɔ fɔlɔ
safi safi de ko don ne tɛ ka kuma e de fɛ yan ou bien e da ka fisa ne da e ɲɛ tɛ ne la ne ye e tɛ se ka ne ye o ɲɔgɔmɛ ɲinina tɛ baden ye o i kɔni da man fisa ni n da i b'o kalama kɔni i y'a dɔn ne ko umu mun de bɛ yen nɔ tuguni mun bɛ yen e ye min kɛ e t'a dɔn wa safi n'i b'a dɔn i tɛ n ka baara kɛ kɛ i t'a fɔ k'i t'a kɛ n yɛrɛ ɲɛna safi ne b'a fɔ k'i ka tobili kɛ e bɛ ala minɛ k'o nanw san ka olu fili gabugu kɔnɔ ka tɛmɛ n'i yɛrɛ ye safi heure jumɛn bɛ yen e o tɛ sa an ka dugula mɔgɔw de nana ne nɔfɛ sisan i m'a faamuya kɔmi 22 o 22 an bɛ ɲɔgɔn dalajɛ an b'an ka 22 fɛti kɛ cogo min na an b'olu kow sigi ɲɔgɔn kan a ko ninnu bɛ bɔ cogo min u bɛ don cogo min an b'o bɛɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sanni 22 cɛ kɔmi 22 surunyana o walayi safi sinsinbugu musokuntigi ko cogo di o kuntigiya dir'e ma yan mɛnna ne tun t'o kalama ne ma kuntigiya e musokuntigi de e de bɛ wele 22 tɛ o 23 de don, ɔ ne ko Umu nin ko in digi kun ye la ne de ye mun de k'e la sisan sa, i ye min kɛ n na dɛ, i y'i ban ka n ka baara min kɛ ka n ka nan fililen to yan i m'a fɔ n ɲɛna dɛ, o de ye n tɔɔrɔ, n'i y'a dɔn i t'a kɛ munna i t'a fɔ k'i t'a kɛ, i jɔ n ka yɛlɛ fɔlɔ, ne ko Umu i bɛ yɛlɛ ne de ma wa i bɛ yɛlɛli i yɛrɛ de la, Umu ne ko wajibi de ye tobili ye ou bien wajibi de ye e ka baara ye wa, han, unhun, wajibi kisɛ bilen, Walayi Safi n'i ma tobi i t'a fiyɛ ka wa Umu ne hakili la ko diya ɲɔgɔn bolo de don sinon ne ma na i ka tobili kama koyi wa ne ma bila i ka kɔɲɔminan na wa ni n ko n tɛ min kɛ n t'a kɛ don o don n b'a kɛ bi ni n ko tan tɛ n bolo n t'a kɛ tan tɛ i bolo i y'o fɔ ne ɲɛna a Safi Umu a ma se ne k'a f'i ɲɛna sa don o don i ka bɔ kɛ Safi kɛ mun ne yɛrɛ t'a kɛ n t'a kɛ I t'a kɛ i da la walayi safi i t'a dun yan ni ne y'a tobi i t'a dun hali kɔrɔkɛ so to la i t'a dun fo n'i m'a tobi an b'o ye walayi fo n'i m'a tobi sinon fo a tasa sanni k'a biri n kun na an b'o ye n'i bɛ tasa min biri kun na n'i bɛ segi min biri kun na kɛ an bɛ n'o ye n'i ye jaabi o malobaliya kuma fila la safi n'i ye ɲɛ san fɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ ko ne de umu de don n jaabi o la n'i ye muso ye

a ɲɔgɔn fila fɔ kɛ ee umu e e ka fɛnɛ- ɲɔgɔn fila fɔ umu e kulo tɛ ne na ou bien Ne bonya kulo tɛ b'e ko la la kɛ. han
i jamane tɛ i y'a aw maa ta bɛ se sɔrɔ ka to tan cogo la kare bɛɛ jɔlen bɛ k'aw lajɛ i dɔgɔnin ɲininka mun de kɛra tuguni e mun bɛ kɛ ne kan ka taa n ka visite la bi e yɛrɛ b'o kalama e yɛrɛ de ma wari di ne ma surɔ Mhm. ne de ye n labɛn ka b'o la ka nasɔngɔ di safi ma Mhm.
A ka ɲi tɛ sa a fɔ ni sɔgɔsɔgɔ ye bani
ne de ye nasɔngɔ di Safi ma ko Safi ka na san ka tobili kɛ Safi de bɛ Ala minɛ ka t'o na san ka n'o bila gabugu kɔnɔ k'i ban ka tobili kɛ 14 heures 30 ɔ Safi
Safi mun de la e y'o kɛ
Sheikh Umaru kɛ
foyi foyi k'i ban ka tobili kɛ ten ne ma ban ka tobili kɛ sa Sheikh Umaru don o don ne b'a tobi bi n'a ma tobi o kɔrɔ ko ne b'a mɛ ko a taara ci la n'i y'a dɔn i tɛ se k'a tobi a fɔ n ɲɛna depuis n bɔ kuma ne tɛ se ka tobili kɛ Sheikh Umaru de hmm. ne terimusow de nana u bɛ bɔ an ka dugu la olu de nana ne nɔfɛ hmm. k'an ka taa ɲɔgɔn ye i yɛrɛ b'a kalama 22 o 22 laada min b'an ka dugu la n'an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali n'an bɛ Ameriki de an bɛ ɲɔgɔn dalajɛ aw ka dugu de oh, eh, safi hmm? o n'a ta o ta e tun tɛ se k'a makɔnɔ i t'a makɔnɔ n'a nana i ka taa e ye da fililen to ka na sigilen to ka tɛmɛ ka taa o ye mun ko daminɛtɔ ye i t'i yɛrɛ kɛ maa ye dɔɔnin Safi e m'a dɔn e ye dan tɛmɛ Ala jalo i da to a nɔ na sa safi bɛ min ɲini bamakɔ sigi la kɛ a b'a sɔrɔ somɔgɔ sama tɛ safi i b'a sɔrɔ i bɛ yala la umu kɛ ne b'a dɔn ni ne n'e kɛlɛla ne tɛ jo sɔrɔ jo ni jalaki ko tɛ ne ni cɛ ko safi jo ni jalaki ko t'an cɛ n bɛ n cɛ bara wa n bɛ n diya min ka di n ye n b'o kɛ e ko cogo di o kɛ e dun ko cogo di o kɛ umu n'a tolila a kasa bɛ bɔ ne de ta tolila a kasa bɛ bɔ e bɛ min na e bɛ yala min na i ka yala in kɛ n'a tolila a kasa bɛ bɔ o de digilen o de digilen t'i la safi o b'i faga ne ko aw tɛ mɔgɔ bonya ee umu ala ka tiɲɛ dɛmɛ so in safi amina yarabi safi n'i y'o digilen ye mɔgɔ min na kɛ i tɛ ka ɲuman de kɛ safi ne y'i nɛn mankan mɛn n b'i nɛn tigɛ ne ko a kɛla cogo di aw tɛ mɔgɔ bonya han
Safi ne bɛ min f'i ɲɛna safi walayi sababu de ye ne se fo n'a y'a sɔrɔ ne bɛ n yɛrɛ ma yan de ko furusa de don ala ka tiɲɛ dɛmɛ safi
ne de ye furu sa fo n'a y'a sɔrɔ ne fana umu ko ne ma kɛ e fɛ k'e bɔ ɲani ni tɔɔrɔ la ka n'e ko k'e jɛ k'e tɛmɛ a ka dugulamɔgɔ bɛɛ lajɛlen na n'o fana sen bolo lajɛlen ala ka tiɲɛ
sa sisan depuis ɲɛ b'i la, n'a y'a tobi ne t'a dun, o ye kuma wɛrɛ ye, Safi i teliya